Awuzu bilahi mina sitani rajimi bisimilahi rahamani rahimi asalamu aleyikumu wa rahamatulahi taala wa barakatuhu maliden cɛ ani muso denmisɛnnin ani maakɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲɔgɔn komi toujours aw balimakɛ aw denkɛ aw dɔgɔkɛ mɔgɔ min yasa tɔgɔ la an ka foli bɛ malien denw bɛɛ lajɛlen ye o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'a fɔ malien denw bɛɛ lajɛlen k'a tun kɛra fama ye fama min dɔw ɲɛ na ko fama tɛ ko de tun cayalen don an b'o yafa deli jama fɛ N balima o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen aw balimakɛ b'a fɛ ka video kunkurunnin dɔ kɛ bi tuguni ni a diyara ala ye bon n b'a fɛ ka n ka video boli suze fila kan suze fila n'an ko ko hakilina fila o hakilina fila n b'a fɛ ka n da don a la ka dɔɔni fɔ malienw ye kɔmi toujours n delila k'a fɔ maa maa bɛ sigi ka miiri maliko la k'a fɔ ko mali ka ɲɛtaga ko i bɛ hami a la i bɛ jɔrɔ a la I b'a ɲɛɲini fana faso bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na i seko ye min ye n'i b'a kɛ maliko la n b'a fɛ ka bi ne ni o tigilamɔgɔw ka sigi ka masala faso kanu bɛ maa maa la o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'a fɔ aw ye n ka suze fɔlɔ fɔlɔ n tun b'a fɛ k'a lajɛ an ka perezidan bɔli min kɛra Arabi Sawudi kɔsa in na kɔmi a waatinin a ye waatinin bɔ mɛ mun y'a to ne ma kɔn ka kuma a kan kɔmi aw b'a kalama Facebook sanfɛla a kun nege bɔ bɛ a kanubagaw la minnu bɛ information ɲini a sanfɛ K'a sababu kɛ i mana yɛlɛ Facebook sanfɛ information minnu bɛ yen a tɛ video filɛ diya don mɔgɔ la quoi parce que n'i ma kuma ɲɛnama sɔrɔ ka lamɛn video kɔnɔna la a bɛ hali ni kuma ɲɛnama débat ɲɛnama bɛ video kɔnɔna la yen nɔ i b'a sɔrɔ i mana fɔlɔ ka video fɔlɔ sabanan naaninan i tɛ kuma ɲɛnama sɔrɔ a bɛ video filɛ nege bɔ a filɛbagaw la quoi o kɔnɔna la n b'a fɛ ka kuma fana n ka suze filanan o ye i n'a fɔ an b'a fɔ ko an ka jamana filanan parce que ne ye mun miiri ani ne yɛrɛ ka hakilina ye fɛn dɔ ye a bɛ komi i n'a fɔ mali ye jamana fila de ye jamana fila an b'a fɔ sabanan o ma rekɔni mɛ jamana fila de rekɔnilen de don mali ye jamana fila de ye n b'a fɛ hakilimaw k'a faamu k'a fɔ ko mali ye jamana fila ye mali jamana fɔlɔfɔlɔ n'an k'o ma ko maliba mun bɔra Mande la kɔni a filanan o ye faransi ye hakilimaw an ka ɲɔgɔn lamɛn munna ne ko n ko mali ka jamana filanan ye faransi ye parce que malien denw bɛ hami faransi kunko la ka tɛmɛ hali mali yɛrɛ kan hakilimaw k'a faamu ni kuma fɔra a bɛ bɛɛ ta mɛ bɛɛ ko tɛ suze sabanan an bɛ se ka dɔɔni fara a kan k'a fɔ zenesi ka video mun an y'a bɔ k'a fɔ ko zenesi kan'i sigi k'a fɔ karisa mana na o bɛ jamana taa ɲɛ karisa mana na o bɛ jamana taa ɲɛ k'a fɔ ni zenesi yɛrɛ tɛ mali tɛ se ka taa ɲɛ zenesi ka wuli ka kɛ perezidan ye o ko tɛ dɛ zenesi ka wuli ka bolo da sen kan k'o dabila ka wuli ka baara kɛ a yɛrɛ ye a faso kɔnɔ sadi k'i sigi ko ni nin diplɔmu tɛ ubiyɛn ni nin baara tɛ n tɛ fɛn kɛ n yɛrɛ ye zenesi k'o dabila ka wuli ka dɔ k'a yɛrɛ ye ka ba ni fa nɛni dabila ani gulɔba min ni c'est à dire quoi dɔrɔguba min ni kɔnsɛriba fo nin dabila ka dɔ k'u yɛrɛ ye quoi sujet sabanan bɛna boli o kan n bɛna kuma o kan ni temps ye labɔ kɛ n balimaw yanni n ka don n ka kuma kɔnɔ n b'a daminɛ ni anw ka perezidan ka tagali min kɛra arabi saudi yanni n ka don o kɔnɔ n b'a fɔ fana an ka perezidan kɔrɔ Musa Tarawele, a ye kuma dɔ fɔ Maliɲɛnw ma, a bɛ Maliɲɛnw tɔɔrɔ mais Tɔgɔla bɛna segin a kan bi k'a fɔ ko ko tɛ Maliɲɛn tɔɔrɔ c'est à dire quoi i bɛ Maliɲɛn faga k'a ba nɛni k'a fa nɛni quoi k'a ka dugu ci k'a ka jamana ci mais a t'a tɔɔrɔ, a bɛ kule dɛ, an bɛ kule ka k'a bɛɛ fɔ mais a t'an tɔɔrɔ quoi balimaw munna n ko a t'an tɔɔrɔ musa tarawele y'a ta fɔ a bɛ se ka kɛ minnu y'a lamɛn a ye kɔrɔ dɔ fɔ a la mais ne bɛn'a fɔ kun jumɛn na ko ko ti maliɲɛn tɔɔrɔ n bɛna kɔrɔ dɔ de fɔ a la munna n ko ko ti maliɲɛn tɔɔrɔ ni ko kɛra maliɲɛn la n'a ye mɔgɔ tɔɔrɔ i bɛ fɛɛrɛ de kɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ kan'i sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ a y'i tɔɔrɔ quoi a ɲɔgɔn wɛrɛ kan'i sɔrɔ cogo min na i bɛ na n'o plan ye ko c'est à dire quoi k'o baara kɛ pour que min y'i sɔrɔ n'a y'i tɔɔrɔ a ɲɔgɔn wɛrɛ kan'i sɔrɔ mais diɲɛlatigɛ ko o ko mali kɔnɔ minnu bɛ ka kɛ maliɲɛn la bi an bɛ degun min kɔnɔ bi maliɲɛn ma plan si ta plan si ta k'a fɔ ko wa ko an ka nin kɛ ka nin kunbɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ kan'an sɔrɔ nin degun min b'an kan n balimaw an ka perezidan bɔli min kɛra mon président Ibrahim Boubacar Keita excellence a bɔra min kɛra arabi saudi ne tun b'a fɛ ka kuma ka débat waati mais n y'a fɔ ka tɛmɛ n ko mun y'a retardé o ye kuma ɲɛnama tun tɛ facebook sanfɛ N'i y'i ka débat ɲɛnama bila facebook sanfɛ a b'a filɛli nege bɔ mɔgɔw la parce que u tɛ kuma ɲɛnama sɔrɔ vidéo kɔnɔna la quoi n balimaw an y'a fɔ ka tɛmɛ ko saraka deli n'a ma dɔ bɔ c'est à dire dɔ fara gɛlɛya kan quoi a tɛ fɛn fara gɛlɛya kan quoi k'a fɔ a ye k'a fɔ an ka perezidan bɔla arabi saudi mais yann'a ka taga an bɛ kuma o kan fɔlɔ yann'ale ka taa ale taara k'a sɔrɔ hakili la gɛlɛya caman bɛ mali kɔnɔ yen nɔ mais an bɛ kelen ta dɔrɔn a taara k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ka gɛlɛya bɛ mali kɔnɔ yen nɔ olu tun bɛ grève la u tilala grève la même pas quelques jours ale taara arabi saudi a taara kun min ma an t'o dɔn mais hakilila a taara saraka deli la ko dɛmɛ ɲini o saraka deli a taara o la a ye saraka fana sɔrɔ hakili la n'u ka ɲɛmaa u ka jamanatigi u ye layidu dɔw ta ɲɔgɔn ye k'a bɛna dɛmɛ dɔw kɛ mali ye hakili la a ye poroze minnu fɔ hakilimaw sigira ka miiri a ye poroze minnu fɔ u kan k'u yɛrɛ ɲininka est-ce que nin poroze a nafa bɛ mali kan ou bien a nafa tɛ mali kan n balimaw ne hakili la an ka ɲɛmaa taali min kɛra yen nɔ a ka poroze fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ tun kan ka kɛ fɛn fɔlɔ min ye o tun ye ka fɛɛrɛ ɲini c'est à dire Mali ka santé ko la ne ka faamuya la quoi Mali ka santé ko la o gɛlɛya mun b'an kan ka fɛɛrɛ kɛ ka matériel ɲini ka di dɔgɔtɔrɔw ma ka fɛɛrɛ kɛ ka dɔgɔtɔrɔw mago bɛ fɛn min na k'a ɲini ka di u ma fantandenw ka bɔ sa don o don sa fu la k'a sababu kɛ furako ni matériel ko ye jamana kɔnɔ mais an ka jamanatigi taara projet minnu fɔra ko Arabie Saoudite bɛn'o kɛ Mali ne ma o mɛn a la an ka président bɛ sigi waati min na a ye layidu dɔ de ta Mali ye k'a fɔ ko a bɛna deux cent mille employés créer Mali kɔnɔ n'o ye ka maa ba kɛmɛ fila ka baara d'o ma jeunesse la mais ne ma projet mɛn a la k'a fɔ projet bɛna créer Mali kɔnɔ min bɛ se ka dɔ bɔ aventurier la hali ni dɔ ma bɔ aventurier la minnu sigilen bɛ jamana kɔnɔ n'u tɛ baara la k'a bɛ se ka baara créer maa ba kelen maa ba fila maa kɛmɛ duuru maa kɛmɛ fila bɛ se ka baara kɛ projet min na ne m'o projet mɛn a la Gudɔrɔnda minnu ni aéroport ko minnu fɔla nin ye ne kan t'olu ma o tɛ projet o bɛ daminɛ de a bɛ laban de mais projet jumɛn bɛ yen mun bɛ se ka Mali taa ɲɛ sini ne m'o mɛn a la donc o mɛn o surunya k'a fɔ maliyɛnw ye quoi IBK tɛ dɛ hali ni diɲɛ président wɛrɛ nana Mali kɔnɔ an yɛrɛ hakili bɛ mun na e hakili bɛ min na ne hakili bɛ min na hali n'o nana Mali kɔnɔ ni Mali ma kun ni a yɛrɛ ye quoi ka saraka deli dabila c'est à dire quoi tubabu bɛ saraka min di anw ma arabu bɛ saraka min di anw ma ko dɛmɛ dɛmɛ tɛ quoi hakilimaw k'a fɔ minnu kalala minnu ye diɲɛ yaala u k'a bila u kunna k'a fɔ tubabu tɛ dɔrɔmɛ kelen di maa ma hali centime di maa ma n'a ma b'i kun dɔrɔmɛ fila dɔrɔmɛ kelen n'a y'a d'i kun a b'a b'i ma dɔrɔmɛ saba quoi arabu tɛ fɛn di maa ma n'a ma b'i kun quoi donc ni anw ka ɲɛmaaw ma fara saraka deli la diɲɛ yaala la ko dɛmɛ ɲini quoi n'a ma dɔ fara Mali ka halaki kan a tɛ Mali taa ɲɛ M'o kuma surunya ye dɔrɔn ka hakilimaw bila u k'u yɛrɛ juger k'a fɔ Mali ka indépendance ta ni san cɛ mille neuf cent soixante ni san cɛ ɲinan y'a san bi duuru an b'a fɔ san bi duuru ani san joli an b'a fɔ san wolonfila an b'o de la bi mais o kɔnɔna la kabi Ala ye diɲɛ san o san da dɛmɛ min bɛ kɛ Mali a tɛ kɛ diɲɛ dugukolo si ye ne ka denmisɛnya kɔnɔ jamana nin ye nin miliyari hakɛ di Mali ma jamana nin ye miliyari hakɛ di Mali ma ne bɛ mun mɛn a la n ma deli k'a mɛn diɲɛ jamana si kɔnɔ mais est ce que a bɛ ka dɔ bɔ an ka gɛlɛya la wa hakilimaw k'u yɛrɛ juger o la donc ni Mali den yɛrɛ ma kun n'a yɛrɛ ye an ka gɛlɛya tɛ ban quoi n bɛ président ta bila yen a filanan ni ko n ko tɛ Mali dimi an ka jamana filanan n bɛna kuma o kan n'o ye Faransi ka élection ko ye k'a jira Mali denw na minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ yen nɔ k'a fɔ ko anw y'an kunkolo kalaya France ka élection surunyalen kɔnɔna la k'a fɔ ko Marie Le Pen ka ɲi Macron ka ɲi mais n balimakɛ est ce que Marie Le Pen a bɛna sigi Mali kunna wa Macron bɛna sigi Mali kunna wa donc n'i ko ko hali n'a ma sigi Mali kunna ko n'a sigira France kunna hakilina min b'a la ko n'o kɛra ko anw ka gɛlɛya mun b'an kan ni France dagalen b'anw kunna yen nɔ ko a bɛna dɔ b'o la ou bien a bɛna Français retirer ka bɔ an fɛ yen nɔ k'an bɛ k'an yɛrɛ ta ye an ka jamana bɛ lafiya mɛ e bila k'i yɛrɛ zuze minnu hakilina don k'olu bila k'u yɛrɛ zuze k'a fɔ makɔrɔn sigilen a ye deba sadi a gaɲɛlen kɔ a ma sigi fɔlɔ kuwa mɛ a ye deba minnu kɛ kuwa n'i y'a sɔrɔ o deba ninnu kɔnɔna la n'a bɛ mali ka balawu juguya n'a bɛ fɛn bɔ a la i k'i yɛrɛ zuze o la ni e ma se k'i yɛrɛ zuze ne hakilina ye min ye ne bɛ mun fɔ o la maliyɛnw k'a bila u kunna makɔrɔn sigilen lɛpɛn sigilen mɛ komi lɛpɛn binna Makɔrɔn sigilen makɔrɔn nanen mali kɔnɔ a ye deba min kɛ k'a bɛna faransuwa olandi ka sadi o ye sira min tigɛ dɛ ale b'o suwi fo ka taa o sira s'a dan na dɔnku an k'a bila an kun na k'a fɔ an y'an kunkolo kalaya ka fesibuku fan bɛɛ fa dubawukɛ ni sarakabɔ la ko makɔrɔn ka gaɲɛ makɔrɔn ka gaɲɛni a hɛrɛ tɛ se mali ma balimakɛ e hakilina ye mun ye ne kan t'o ma dɛ ne ka sigi ka miiri kɔnɔ kuwa a hɛrɛ tɛ se mali ma n'a balawu ma se mali ma a hɛrɛ tɛ se mali ma kuwa dɔnku n b'a fɛ ka mun fɔ maliyɛnw ye Yanni an k'an kunkolo kalaya yanni an k'an kunkolo kalaya wali jamanaw ka wete ko ni wali jamanaw ka peresidanko la kuwa an k'an ka fɛɛrɛ de kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ anw bɛ lahala min kɔnɔ bi anw bɛna peresidan jumɛn sɔrɔ anw bɛna fasoden jumɛn sɔrɔ faso kanu bɛ min na faantandenw hami bɛ min na jamana hami bɛ min na min bɛ se ka mali bɔ dingɛ kɔnɔ o de kɛ an ka miiriw la k'an yɛrɛ hakili jagabɔ k'an yɛrɛ bila k'an yɛrɛ zuze k'an kan ka jɔn de ta aw yɛrɛ ko deux mille dix-huit deux mille dix-huit o deux mille dix-huit a dun sera ka ban parce que an sera san tilankɛ donc an bɛna se san tilankɛ la ka ban yanni i ka wuli k'i kunkolo kalaya o la yanni i ka taa i kunkolo kalaya wali kunkolo kɔnɔ i b'i ka jamana de ta jɔrɔ fɔlɔ n'i tila o la tuma min na i bɛ sɔrɔ k'i ɲɛ bɔ dɔ wɛrɛ ta la quoi an y'an kunkolo kalaya o la k'an sigi k'an bila ten Dɔnku o mɔgɔ min tun kan ka gaɲɛ ni ala ka jɛn o gaɲɛna dɔnku an ka sigi k'a kɔ lajɛ an kana an kunkolo kalaya wali kunko la ka ɲinɛ i yɛrɛ ka kunko kɔ kuwa o ye kuma surunmani ye mɔgɔ minnu tun ko makɔrɔn makɔrɔn gaɲɛna an ka sigi k'a lajɛ n'a ma dɔ fara mali ka balawu kan a tɛ fɛn bɔ a la ko tɔgɔla de ko ten parce que an k'a bila an kunna c'est à dire porosi tɛ an b'a fɔ fɛn min ma ko produit produit de tɛ faransi bolo min bɛ se ka faransi taga ɲɛ quoi ni afiriki tɛ quoi produit tɛ faransi bolo président tɛ na faransi kunna quoi k'a fɔ ko o bɛna afirikenw ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma quoi o président tɛ na faransi kɔnɔ n'i y'a kɛ hali i tɛ san kelen sɔrɔ faransi kunna san kelen i t'a sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ parce que faransi bɛ taa dingɛ la de donc an k'a bila an kunna diɲɛ président o président n'a nana k'a bɛna afiriki bɔ nɔgɔ la ubiyɛn k'an ka ɛndepandansi d'an ma yɛrɛmahɔrɔnya d'an ma o tɛ mɛn faransi kunna dɔnku makɔrɔn bɛna a halaki kuwa a tɛ hɛrɛ lase afiriki ma kuwa ne bɛ dan yen nɔ minnu tun ko k'a bɛ gaɲɛ a gaɲɛna dɔnku ko k'u ni ce u ni baraji u ka peresidan filanan gaɲɛna n'o ye maliyɛnw ye afiriki bɛɛ don mɛ ne bɛ kuma mali kan parce que moi je suis un maliyɛn dɔnku o kɔfɛ tuguni ka tila ka kuma mali zenɛsi kan mali zenɛsi n bɛna tuguni komi n tun ye video kunkurunin dɔ kɛ ka kuma zenɛsi kan n bɛna video nin tɔ laban video nin kuma ban n ye hakilimaw bila k'u yɛrɛ juge mais video tɔ bɛ yen ne b'a fɛ k'a fɔ mali jeunesse ye ne ko anw bɛ kule jumɛn de la ko tout sauf que ibk an ka ɲɔgɔn ɲininka o la ban ko fɛn bɛɛ fɔ ibk o ye bɛɛ kumakan ye facebook ni whatsapp sanfɛ ko 2018 mais ne bɛ ɲininkali kɛ mali jeunesse la e hakili bɛ jɔni na malimakɛ ye malimamuso k'a fɔ ko 2018 mali jeunesse la ko e bɛna jɔni ta k'o k'i ka président ye jeunesse kɔnɔ e bi jɔni dɔn e hakili bi jɔni na n b'i ɲininka o la o fɔ ɲɛna ta ban i b'i yɛrɛ zuze o la yen nɔ mali zenesi i hakili bɛ hali e yɛrɛ mun bɛ k'i miiri ko ko zenesi dɔ ka kɛ mali perezidan hali ni e sigila mali kunna bi zenesi min bɛ ka miiri e ou bien ne walima ale e hakili b'a la ko mali zenesi comportement maaw na nin ye bi ko hali n'i ye mali fanga d'anw ma k'anw bɛ se k'a mara de an tɛ se k'a mara parce que mali jenesi bilan tɛ anw bolo k'an b'a fɔ fɛn ma ko sadi kuwa taabolo kuwa ou bien hakilina walima miiriya ne ka jateminɛ na dɛ k'a fɔ ko min bɛ se ka mali taga ɲɛ ne ɲɛ t'o la diɲɛ kɔnɔ ne ɲɛ t'o la jene mali jenesi la kuwa n balimakɛ i kana dimi i yɛrɛ ma k'a fɔ ko togola kunkolo cɛnnen don kunkolo cɛn tɛ kuwa e bɛ mun na facebook sanfɛ kuma fu ni ne bɛ mun na whatsapp sanfɛ kuma fu ni telegram sanfɛ sitiw sanfɛ reseaux sociaux yɛrɛ sanfɛ sa e hakili la k'o de bɛ mali jɔ wa an bɛ kunkolokalaya min sadi quoi pɛrɛnpɛrɛn ni ba ni fa nɛni na facebook sanfɛ o tɛ mali jɔ kuwa e b'i miiri diɲɛ jamana o diɲɛ jamana la dugukolo sanfɛ k'a fɔ ko o jamana taara ɲɛ balimakɛ e mun kalalen don i k'i sigi k'i miiri a taara ɲɛ cogo di e mun kalalen don e mun ye diɲɛ yaala e mun ye si sɔrɔ dɔɔnin n balimakɛ k'e ye diɲɛ yaala ou bien i kalanna i ye histoire dɔn jeliw minnu bɛ histoire dɔn an k'olu ɲininka e k'i yɛrɛ ɲininka ban jamana iriza minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ pays iriza minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ o jamanaw taara ɲɛ cogo di e ni ne bɛ mun na o tɛ ba ni fa nɛni nin tɛ quoi reseaux sociaux sanfɛla kuma caman fu nin de tɛ quoi a jamana o jamana ne ka faamuya la ne ye mun mɛn dɔnnibagaw la ani n ye mun mɛn kalanbagaw ni minnu yaalala ani jeli minnu bɛ histoire dɔn quoi jamana tɛ dugukolo sanfɛ k'i bɛ taa ɲɛ k'a sɔrɔ i ma kun ni i yɛrɛ de ye quoi dɔrɔmɛ kelen y'i se ye wa kun ni o de ye n'i ma kun ni i yɛrɛ ye quoi c'est à dire ka wuli i yɛrɛ farikolo fanga na ka baara kɛ i yɛrɛ ye ka diɲɛ saraka kɔ sadi ka diɲɛ n taara b'a fɔ cogo min na quoi garibu wari kɔ dɛ ka kun n'i yɛrɛ de ye ka wuli ka baara k'i yɛrɛ ye baara jumɛn ye e de b'o dɔn i ka faso ka ɲɛtaga n'i ma kun n'i yɛrɛ ka k'i yɛrɛ fɛ i bolo fɛnw i bɛ fɛn min sɛnɛ i fɛ yen nin nɔ i bɛ fɛn min dilan i fɛ yen n'i tɛ se ka dilanni k'i fɛ yen maa si ma na ni dilanni ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ y'a ɲɛɲini de e ye mun ɲɛɲini ko min b'i ka jamana bɔ nɔgɔ la mali jenesi cɛkɔrɔba ninnu olu bɛ saya dilan da la deza kuwa olu sera u jɔyɔrɔ la deza olu tɛ miiri foyi la bele olu bɛ miiri dɔrɔn de an bɛ yɔrɔ min na komi bi olu bɛ lahara jɔrɔ la kuwa kan'i yɛrɛ nɛgɛn cɛkɔrɔba ninnu dayɔrɔ de jɔrɔ la kuwa olu ɲɛ tɛ e ka jamana la bele olu ɲɛ tɛ e yɛrɛ la bele kuwa dɔnku e kan'i sigi k'a fɔ ko ni deux mille dix-huit sera ou bien ni deux mille vingt-trois sera ko sadi kuwa fanga ka minɛ cɛkɔrɔba ninnu na kuwa Ni fanga minɛna cɛkɔrɔba ninnu na ne y'o de fɔ mali zenesi bɛ kɔnpɔrɔtiman ma anw bannen de don baara ma k'an sigi k'a kɛ dabaya kan fɔ ni dɔlɔba min ni kɔnsɛriba fu nin de ye kuwa dɔnku k'an to o cogo de la kuwa mali ka ɲɛ taga solisiyɔn de t'a la kuwa ɲɛ taga kelen min de bɛ yen dɛ fɔ maliyɛn den ni n ko maliyɛn den aw de ko zenesi cɛkɔrɔba ninnu an bɛ se k'olu bila kɛrɛfɛ fɔlɔ olu de y'an kunkolo de mɛ an b'olu dɛ kɛrɛfɛ na fɔlɔ kuwa N'an ko ko olu ka wuli ka bɔ yen f'an ne ka plan ne jira an yɛrɛ ye ou bien an ka sira dɔ de ta sira min bɛ se ka olu ka sira nin kɔsagon kuwa mɛ anw bɛ sira o sira kan bi sadi kuwa n'a ma olu ta segin kɔ a t'olu ta taga ɲɛ kuwa dɔnku tiempo surunya kama n bɛ video nin bila yan tan fɔlɔ k'a fɔ mali zenesi n'aw de ko ko fanga ka di aw ye ko mali jɔli ka di aw ye A ye wuli ka baara kɛ i yɛrɛ ye ka ba ni fa nɛni dɔrɔgu ta nin ni kɔnsɛriba fu de dabila ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye o de bɛ se k'i ka faso taa ɲɛ an b'a fɔ kuma na an tɛmɛsira ɲinina de don n'an donna min gasi la an bɛ hakɛto ɲini o fɛ ko aw salamu aleyikum wa rahamatulahi taala wa barakatuhu ni mali tɛ foyi tɛ yen Togola de ko ten wa salamu aleyikum a k'an bɛn waati wɛrɛ